hakɛ de kan ka k'a la e m'a ye ala ye soluhu nati yan ni ala tun ye diɲɛ da kiti dɔrɔn de ma o kɔrɔ i ka tiɲɛ i b'i jɔ a kan n tɛ mɛ soluhu nana mun na i n'i ka tiɲɛ i bɛ tila ka mɔgɔ dɔ bɛ n'i deli i b'a to yen mɛ n'o ma sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ la a dɔn k'a fɔ i ye dantɛmɛ wale ye ala dun ko k'a tɛ gurupu minnu fɛ kuranɛ kɔnɔna la nin y'a dɔ ye kana sɔn ka kɛ nin ye i mana kɛ cogo o cogo i n'i ka tiɲɛ i jija i ka sɔn mɔgɔw bolo ka d'a kan ala yɛrɛ y'o fɔ a ye siran ala ɲɛ watakulaha alazi tasaaluna bihi wal arham a ye siran ala ɲɛ ala min n'an bɛ ko to ɲɔgɔn ta la ni ala ye an b'a fɔ karisa a kɛ ala kama walima an ka siran ala ɲɛ ala min n'an bɛ ɲɔgɔn deli ni e, sinji min b'an ni ɲɔgɔn cɛ karisa a kɛ sinji min b'an ni ɲɔgɔn cɛ i ka nin ko to yen ala ko nin fila an kan ka ko to ninnu na mɛ ni nin ma se k'e fɛn o kɔrɔ k'i kɛra dantɛmɛ wale ala dun k'a t'a tigilamɔgɔ fɛ ala k'an kisi o ma

o de sɛgɛn ka bon fɛn tiɲɛnen don an y'an jija k'a ɲa e fana bɛna ka sina k'o tiɲɛ tuguni e cɛ o bɛ digi mɔgɔ la e k'a la n bɛ ɲini ka sa fɛn dilanni na i bɛ tila ka na ka n'o tiɲɛ ɔ o ni fɛn bɛ yen nɔ a ɲuman a tiɲɛna o bɛ digi mɔgɔ la mɛ a tiɲɛnen e y'a dilan ka tila ka na ka n'a tiɲɛ o de bɛ digi mɔgɔ la o la ala ko a kana sɔn ka tiɲɛni kɛ dugukolo kan a ɲanen kɔfɛ hmm. k'a ka ale ala wele a y'a wele siran kɔnɔna la k'a wele nata kɔnɔna la a k'a dɔn k'a fɔ ale ala ka hinɛ a ka surun jɔn na minal muhsinin ala ka hinɛ ka surun mɔgɔ min na a ka jɔnw na o ye mɔgɔ min bɛ hinɛ e m'a ye ala y'o de fɔ innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika zikra lizakirin ɲuman kɛli a bɛ kɛ sababu ye a b'i ka jugumanw efase aw yɛrɛ k'a la lahara jɔdon na ala kira m'a baro fɔ sallallahu alayhi wa sallam k'u ni dɔ bɛ na ala bɛ yafa a ma ka d'a kan mun na ka d'a kan ale tun ye waritigi de ye a tun bɛ juru don mɔgɔw la mɛ a bɛ mɔgɔ minnu bila u ka taa kaniniw kɛ a b'a f'u ye ayiwa a y'aw hakili to aw yɛrɛ la n'aw taara kanini kɛ n'a taara kanini kɛ jurumanintigiw n'a taara ka t'u kani a y'aw jija ni gɛlɛya bɛ mɔgɔ min kan a ka tɛmɛ o la a y'o to yen peut-être ala fana bɛ tɛmɛ an na lahara jɔdon a ko ala fana bɛna ka na tɛmɛ a la ka d'a kan a ye nin ɲumanya min kɛ wa o de la baara o baara bɛ yen nɔ n'a ka di ala ye n'i y'a kɛ jɔnw na ala b'o ɲɔgɔn kɛ ala bɛ hinɛ n'i hinɛna a bɛ hinɛ i la ala bɛ yafa n'i yafara a bɛ yafa i ma ala bɛ dɛmɛli kɛ n'i y'i balima dɛmɛ ala b'i dɛmɛ o de la nin bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛ yen nɔ silamɛya kɔnɔna na a bɛ yafa n'i yafara a bɛ yafa i ma nin de don o la bɛɛ lajɛlen k'i hakili to nin yɔrɔ in na kosɛbɛ an k'a dɔn k'a fɔ ala mago bɛ fɛn min na o ye an yɛrɛ bɛ se ka ɲumanyaw kɛ ka taa ɲɔgɔn ye cogo min na o la a ko wa ale ala de dɔrɔn bɛ se ka ale de bɛ cili kɛ fiɲɛ la fiɲɛ min n'a bɛ kɛ nisɔndiya fɛn ye ka d'a kan ni fiɲɛ sumalennin cira dɔrɔn sufɛ yɛrɛ e k'a lajɛ ni fiɲɛ sumalennin cira dɔrɔn i bɛ sin k'a fɔ aa aa inshallah a bɛ komi san bɛ fɛ ka na nisɔndiya bɛ na dusukun na hakilisigi bɛ na wa nata bɛ na k'a fɔ ko ala ka nɛɛma bɛ sɔn ka jigin n'o ye sanji ye o b'a sɔrɔ funteni goniyara an kan walima a b'a sɔrɔ an ka sɛnɛkɛfɛnw mago b'a la

hatta iza aqallat sahab fo ni tumana min na ni kaba nɔgɔ nana ka n'a doni i b'a ye kaba nɔgɔ falen bɛ ji de la a b'o ta sisan nɔ ka taa n'a ye fo dugu min n'o ye ala diya dugukolo min ala bɛ fɛ a ka jigin hakɛ jumɛn bɛ jigin a bɛ jigin waati jumɛn nin bɛɛ lajɛlen dɔnnen bɛ masa rahman bolo a bɛɛ o la o bɛ cɛ tabule b'a cɛ o la ka taa n'a ye kaba nɔgɔ ka taa a suuru o yɔrɔ ka hakɛ min fɔra waati min fɔra don min fɔra kalo min san min a bɛɛ lajɛlen i b'a ye ala kelen bɛ k'a latigɛ cogo min na a bɛ jigin ɔ ni sanji jiginna n'a ka di ala ye sanji mana jigin ten foyi tɛ kɛ o ka d'a kan dugukolo ala kira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a ye mumini dɔw jate minɛ k'a ko yɛrɛ mɔgɔw bɛ balo cogo min na k'an tila ten a ko dugukolo dɔ bɛ yen nɔ dugukolo min ka fisa ni dugukolo bɛɛ ye o de ye dugukolo min ni san jiginn'a kan a bɛ ji minɛ n'a ye ji minɛ a bɛ tila ka falenfɛn nabɔ a ko dugukolo filanan ale tɛ se ka falenfɛn nabɔ mɛ a bɛ ji minɛ i b'a ye mɔgɔw bɛ ji ta u b'u mago ɲ'a la wa dugukolo sabanan o de ye a tɛ ji minɛ wa ji tɛ se ka jɔ ale kan wa falenfɛn tɛ se ka bɔ a kan a bɛ komi fara ji bɛ n'o kan dɔrɔn a bɛ taa o b'a yira k'a fɔ mumini bɛ yen nɔ e de ka kan ka kɛ i b'i yɛrɛ nafa i bɛ mɔgɔw nafa wa filanan o de ye mɔgɔ min misali la i kɛra dɔnnikɛla walima i kɛra nafolotigi ye ten tɔ mɔgɔw de bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ e ka nafolo n'i ka dɔnniw n'i ka jɔyɔrɔw la e yɛrɛ tɛ ka hɛrɛ sɔrɔ o la ɔ min kɔni n'o t'a la yɛrɛ o de ye ale tɛ ji minɛ wa a tɛ se ka fɛn labɔ o de la ala ko ni sanji in jiginna tuma min na ale bɛ na ka sanji in minɛ dugukolo la ka tila ka bɔli fɛn labɔ n'a ye nin bɛ ala ka sebaaya ye sinon kisɛ kelen n'i y'a ye ala y'o labɔ wa dugukolo mago bɛ fɛn naani min na n'o ye bɔgɔ ani fiɲɛ ani tile ani ji Wa a y'a jate minɛ bɔgɔ o ye sɛnɛkɛfɛn yɛrɛ ni fɛn min bɛ ɲɔgɔn na n'a bɛ don o kɔnɔ o ye bɔgɔ ye fɔlɔ ka fɛn fila bila sanfɛ a n'o yɔrɔ ka jan n'o ye tile ani sanji ye ninnu fila bɛ jigin ka na ka n'a sɔrɔ ka fɛn dɔ to u n'u fana ɲɔgɔn cɛ n'o ye sanfɛta ni dugumata cɛ n'o ye fiɲɛ wa i bɛ taa sɔrɔ sɛnɛkɛfɛn o sɛnɛkɛfɛn a mago bɛ nin fɛn naani na wa ala ka kabako bɛ sɛnɛkɛfɛn na i m'a ye o de la ala y'a fɔ falyanzuril insanu ila ta'ami adamaden ka filɛli kɛ ka taa ka dumuni ma an bɛ sɛnɛkɛfɛn minnu kɛ a ye k'a jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ dugukolo kelen n'a ka d'i ye sɛnɛkɛfɛn mugan don a kɔnɔ minnu tɛ kelen u timiyaw n'u kulɔriw n'u cogoya si tɛ kɛ kelen ye mɛ i bɛ taa sɔrɔ dugukolo kelen de don i bɛ taa sɔrɔ ji kelen de b'a kan wa i bɛ taa sɔrɔ fana fiɲɛ kelen de b'u kan tile kelen de b'u kan mɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ fisaya ni ɲɔgɔn ye o b'a yira k'a fɔ ala kelen dɔrɔn de bɛ se ka nin kɛ foronto lajɛ ni foronto bɔra e k'a lajɛ kalaya min b'o la n'a bɛ nɛn sɔrɔ i bɛ taa ka taa mangala n'o ye sukaromafɛn ye ka t'o don a kɛrɛfɛla la a tɛ fɛn t'a la wa ala ka kabako min ka bon yiriden kelen i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ n'i ye pɔmu kelen ta kulɔri caman b'o la bilenman b'a la wɛrɛti b'a la zoni b'a la wa yiriden fana kelen mangoro sun kelen i bɛ taa sɔrɔ branche dɔw ka di dɔw man di kulɔriw caman bɛ bɔ yiriden fana kelen na a ye taa ka taa yiridenw lajɛ o de la ala ye nin fɔ suratu ra'd la yusqa bima'in wahid i m'a ye k'an bɛ sukaro de kɛ ji la ka taa kɛ yiri kɔrɔ walima an bɛ kɔgɔ de k'a la walima an bɛ forontoji de k'a la la e ka a kisɛ in don dɔrɔn a bɛ bɔ ni ala ka barika ye o de la sɛnɛkɛla kan k'i hakili to nin na dɛ limaniya kan ka sɔrɔ e bolo mɛ e k'a la n'an bɛna taa an ka sɛnɛkɛfɛn minnu n'an b'u u bila ko san wɛrɛ an bɛna ninnu de dan n'an b'a fɔ sɛnɛ ɛɛ sɛnɛfɛn min bɛ to an bolo i b'i ka fɛn bɛɛ dun mɛ i tɛ sɔn k'o dun o min bɛ to i bolo k'i ka sɛnɛ si i bɛ t'a sɔrɔ ni sɛnɛ bɛna daminɛ f'an ka t'a di karamɔgɔ dɔw ma k'olu ka duwawu k'a la k'olu ka nasi k'a la o la ko n'a y'a don k'i bɛ t'a sɔrɔ ko ɛɛ i ka sɛnɛkɛfɛn caman bɛ yen subhanallah ne ko anw tɛ ka miiri dɛ tubabuw fɛ yen u kɛlen bɛ k'u ka fɛn bɛɛ kɛ sɛnɛ ye mɛ olu tɛ ka tu kɛ a la u tɛ ka ta kɛ a la u ta ninnu bɛ tila ka na ka na anw balo yan nɔ e mun de b'anw na k'a sɔrɔ ni limaniya b'i la ala y'o de fɔ walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatun min assamai wal ard wallahi n'a sɔrɔ limaniya tun sɔrɔla sɛnɛkɛla bolo i b'a ye ala tun bɛ barika bɔ sanfɛla o kɔrɔ sanji barikalen bɛ jigin wa dugukolo fana o fana b'a labɔ ɔ mɛ e yɛrɛ k'a la n'a fɔra ko e bɛ taa ka taa hali kɔnɔ gɛnni i bɛ t'a sɔrɔ an bɛ taa ka taa u bɛ nasini dɔ sɛbɛn ko ko kɔnɔ k'i ka t'a dulon i ka foro la ko kɔnɔ tɛ se yen cɛ i y'a jɛ o ɲɛna o o o fɛn sɛbɛnden minnu n'i b'olu dilan n'a sɔrɔ jinɛ de bɛ taa isi kosi i bɛ t'a sɔrɔ jinɛ de bɛ t'i ka kɔnɔw gɛn adamaden bɛ k'i yɛrɛ lase nivo dɔ la i man ka se yɔrɔ min yɛrɛ a sera nin na o de la an bɛ ala deli ala ka hakili ɲuman d'an ma ko ya rabbal alamin

ɲɛnamaya foyi t'a la e y'o don dugukolo kɔrɔ ji nana k'o gosi k'o ɲigin k'o latoli k'a fɛrɛn a ka bɔ ka na ka fɛn caman bɔ a la e ma se ka da a la ko ala fana bɛ se ka su kɛ ten o de la ala ko nin cogoya kelen na nin bɛ ka bɔ dugukolo kɔrɔ cogo min na nin bɛ ka balo cogo min na dɛ cogoya kelen ale ala fana bɛ na su lawuli tan de

an ka misali ta sisan nɔ n'i ye mangoro sun nayɛ fɛn kisɛ kelen de don mɛ e k'a layɛ yiriden minnu bɛ bɔ kalo wɔɔrɔ kalo wɔɔrɔ walima san o san a bɛ yiriden joli bɔ e yɛrɛ k'a layɛ n'a fɔra ko kisɛ kelen o de bɛ ka nin nabɔ k'a labɔ wa ala ka kabako ka bon dɛ a yiriden dɔw kɛ n'olu y'a caman bɔ siɲɛ kelen dɔrɔn u bɛ sa a banna a bɛ komi ɲɔ filɛ nin mɛ mangoro sun filɛ nin ye i bɛ taa sɔrɔ o bɛ bɔ a bɛ a b'a tigɛ k'a ban a bɛ tila ka na waati bɛna tɛmɛ a bɛ tila ka den caman sɔrɔ a bɛ to o de la ka taa manjew b'o la lenburuw b'o la a caman b'a nin bɛɛ ye walasa an ka se ka ala fo

ala ko ala kira ma sallallahu alaihi wasallam an'anw fɛn fɛn bɛ k'a lamɛn a ko laqad arsalna nuhan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la anw ye nuha ci o kɔrɔ ko nuha ye ala ka ciden yɛrɛ yɛrɛ de anw ye nuha ci ka taa a ka mɔgɔw ma mɛ nuha cilen a ye mun de fɔ qala ya qawm a y'a fɔ a ka mɔgɔw ye ne ka mɔgɔw a ye ala kelen dɔrɔn de bato ka d'a kan ciden bɛɛ cira nin de ye i b'a ye ciden fɛn fɛn bɛ na a bɛɛ bɛ nin kumakan fɔ a ka mɔgɔw ye ya qawmi ubudullah a ye ala kelen dɔrɔn bato nuha ye nin fɔ a ka mɔgɔw ye ɔ ala bato o bɛ ɲini an fɛ dɛ ma lakum min ilahin ghayru mɛ a y'a dɔn k'a fɔ ma wɛrɛ si t'aw la ni ala kelen tɛ dɛ a ye ala bato tiɲɛ de don mɛ est ce que an bɛ se ka fɛn wɛrɛ bato ayi fɛn wɛrɛ man ka bato ala kelen dɔrɔn de kan ka bato ale dɔrɔn de y'aw ma ye mhm. inni akhafu alaykum adhaba yawmin azim ne bɛ siran aw ɲɛ donba min bɛ na n'o ye lahara jɔdon na n'a ma sɔn ala ta ma a ne bɛ siran aw ɲɛ o don o don o bɛ komi o t'aw nafa dɛ n'i sera ala ma n'i tɛ mumini ye o don i bɛ sɛgɛn dɛ a o de la a bɛ ka kangari da u ye u ka siran nin don ɲɛ

k'a ɲini aw fɛ aw ka tugu u ladilikan ninnu kɔ ka d'a kan mun na wa alamu minallahi ma la ta ne bɛ min dɔn ala ye aw aw t'o dɔn nin b'a yira k'a fɔ ciden n'a nana a bɛ ladilikanw di o ye mun ye walasa u ka ɲumanw kɛ a bɛ ladilikanw di walasa u ka fɛn jugumanw to yen ciden ka ladilikanw de bɛ yen ɔ ni mɔgɔ min y'a minɛ i b'a ye i bɛ taa ni mɔgɔ min m'a minɛ i bɛ fili

parce que an dɔw b'a fɔ de ko munna ko ala ma kɛ mɛlɛkɛ ye munna ala ma kɛ karisa ye ko fɛn b'o bolo munna ala ma kɛ nin dugulamɔgɔ ye parce que o ye patɔrɔn ye o jɔyɔrɔtigi de don ayi walima aw bɛ ka kabako la ko an jaakum zikrun min rabbikum ala rajulin k'a fɔ ala y'a ka ka da ala y'a ka ko fɔ a y'a ka bagabagalikan a y'o ta k'o di dɔ ma aw cɛla n'o de kɛra ne ko ne ka na aw bagabaga n'o ye wa a bɛ se ka siran ala ɲɛ cogo min na wa laallakum turhamuna o de kabako y'aw minɛ ala y'a ka jiginya da ka ne ma ne ka na aw ma ka na aw ladi k'aw bagabaga walasa a bɛ se ka siran ala ɲɛ o dɔ la ala bɛ na

a ko fa anjaynahu ale ala nana ka na kisi ɔ kisa caman de bɛ nin kɔnɔna la n'o ye ala ye nuhu ci ka taa ka mɔgɔw ma a mɛnn'u cɛla i ko sura wɛrɛ a b'a fɔ tuma bɛɛ bɛ k'u wele a y'u wele bange la k'u wele dogo la k'u wele u kelen k'u jama a y'a bɛɛ kɛ kelen ka ban O la ala ka layidu ta min ye ko min ye kisi kurun dilan ko nana ka na dilan ala k'o la an y'a kisi wallazina maahu ani mɔgɔ minnu tun b'a nɔfɛ fil fulki bato belebeleba in kɔnɔna la o la bato da ko dɛ

o la ala kelen na minnu bɛ bato kɔnɔ fɛn ɲɛnama bɛɛ la ani minnu kɛra silamɛ ye olu kisira wa aghraqna allazina kazzabu bi ayatina ala ka sɔrɔ ka mɔgɔ mɔgɔ ye nkalon ye ala ka kabako kuma ninnu olu nkalon tigɛ ala de y'olu bɛɛ to ji hali nuhu alayhi salam a den kɔ a muso kɔ.

ala kɛlen ka tila nuhu ka kisa la u tugura ɲɔgɔn kɔ dɔɔnin cogo min na ala bɛ dɔ nati n'o ye hud ale fana cira aadikaw ma o la ciden dɔw cira ka taa dugu ma mais ciden dɔw cira ka t'u yɛrɛ ka mɔgɔ ma ala bɛ sina ka a danbe ka taa u ka mɔgɔ ma tɔw ko lut mais i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ

ala kelen dɔrɔn de bato wa e b'a fɛ an ka ala kelen dɔrɔn de bato wa wa nazaru ma kana yaabudu abauna yala e b'a fɛ an ka toli kɛ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu tun y'an ka mɔgɔ kɔrɔw de ye ne yɛrɛ bɛ k'a fɔ k'an ka layɛli kɛ olu la olu bɔra an kɔrɔ sisan nɔ ɔ olu tun bɛ ka ala min bato an k'olu fana to yen ka ala kelen bato mɛ olu ma miiri k'a fɔ awa olu tun bɛ ka ala min bato ala y'olu halaki n'o de sababu ye mun de la a tɛ miiri o la mɛ aw bɛ k'a fɔ dɔrɔn k'u tun bɛ ka boli min bato ko mun de la an t'o bato o la an ma kɛ miiribaga de ye

a ko a y'a dɔn k'a fɔ ala ka dimi a n'a ka funu o jiginna aw kan nɔgɔ o de ye rijisi ye donc a bɛ komi n'i ma sɔn ala ta la fɛn min bɛna bin i kan

fɛn minnu n'aw yɛrɛ de y'u tɔgɔ da walima aw faw ka tɔgɔ dalen i b'a ye i bɛ boli dɔ dilan dɔrɔn ka t'o sigi i b'a fɔ ko e an ka mɔgɔ ɲuman dɔ tun bɛ an ka nin tɔgɔ da nin aw yɛrɛ ka tɔgɔ dalen o ala m'a lajigi kitabu si kɔnɔ k'a fɔ ko nin a ye nin dilan a ka nin boli in tɔgɔ da nin na la ɔ aw bɛ ka ne sama sama ninnu boli tɔgɔ ninnu de la tan tɔ k'a fɔ ninnu ye batofɛnw ye k'a sɔrɔ aw yɛrɛ ka tɔgɔ dalen ninnu nana ala ma mɛn

a ko anw ala n'o ye ala kelen ye a nana ka kisili kɛ mɔgɔw la mɔgɔ minnu n'u tun bɛ ciden kɔ n'o ye hud ye a y'o kisi ani mɔgɔ minnu limaniya a nɔfɛ a y'u kisi ni mun ye birahma wa i bɛ t'a sɔrɔ tuma bɛɛ halaki bɛ kɛ ni fɛn minnu ye ni ala ka hinɛ tɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ kisira olu fana tun kan ka halaki a la ka d'a kan ni pɛrɛn nana misaliya la pɛrɛn in minnu b'u kɛrɛfɛ i bɛ t'a sɔrɔ olu ni ninnu minnu kisira u yɔrɔ man jan ɲɔgɔn na yɛrɛ pɛrɛnkan in bɛ se k'a bɛɛ sɔrɔ mɛ ala b'a kɛ hinɛ de ye ka ninnu kisi ka bɔ a la o de la ni kisili bɛ kɛ dɔrɔn a bɛ kɛ ni ala ka hinɛ ye o la ala ko wa katana dabira lazina kadabu bi ayatina o la an sɔrɔla ka kɔtigɛli kɛ ka kɔfasa tigɛ ka mɔgɔ ka kibaruya ban

ɔ nin filɛ nin ye ala ka ɲɔgɔmɛ kabakofɛn de don ala y'a kɛ kabakofɛn k'a d'aw ma mɛ kabakofɛn k'a sɔrɔ aw yɛrɛ de y'a demande aw de ko sisan n'i bɛ fɛ anw ka sɔn ye kulu filɛ nin an bɛɛ jɔlen filɛ ɲɔgɔmɛ ka sina ka bɔ kulu la ten ka na i jɔ i ni ala cɛ i jɔlen filɛ ye fɛn min ni ɲɛnamaya t'a kɔnɔ ka sina ka fɛn ɲɛnama bɔ o la ten yɔrɔnin kelen k'o na ten u ye nin demande de kɛ wa u bɛɛ jɔlen ɲɛna ala ye kabako in kɛ ɔ a y'o de f'u ye a ko donc aw de ye kabako in demande wa ala filɛ ka kabako in bɔ k'a d'aw ma donc a y'aw hakili to aw yɛrɛ la dɛ

a tora a bɛ ka tilali kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ e cɛ ko an fana ni daaba ka ji tila ni ɲɔgɔn cɛ o fana bɛ kɛ u ye dɔ bila ko ka na ka na ɲɔgɔmɛ in faga a o de la a fɔra ko ashqa nas mɔgɔ min kunna ka go ni mɔgɔ bɛɛ ye min ye ɲɔgɔmɛ in faga e kelen e de nana kɛ sababu ye ka nin halaki lase bɛɛ ma donc a fɔra ko ɲɔgɔmɛ filɛ nin ye ala ka kabako de don a kana s'a ma a kana tɔɔrɔ las'a ma sinon n'a y'o kɛ fayakuzakum adabun alim lajaba bɛna aw sɔrɔ lajaba min n'a ka jugu n'a ka farin hmm.

adikaw fana ka mɔgɔ kɔfɛ aw fana nana ɔ ka tila ka nɛɛma belebele dɔ k'aw ye o ye a bɛ yɔrɔ janw a b'olu minɛ k'olu kɛ sigiyɔrɔw ye a bɛ kuluw tigɛ k'a ka sow b'o la wa tanhituna minal jibali buyuta ala ye nin bɛɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔw ye ka tɛmɛ

ɲininkali bɛna kɛ côté fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye mɔgɔ minnu limaniyara Salih ma ani mɔgɔ minnu kafiriyara a ma ɔ mɔgɔ minnu kafiriyara olu kanto ko est-ce que ɛɛ qalal malau lazina stakbaru mɔgɔ minnu yɛrɛ bonyana n'olu bannen don Salih ka mɔgɔw la olu kanto mɔgɔ minnu lafulen don n'olu tugulen bɛ a kɔ yali aw dalen b'a la a siga t'aw la k'a fɔ ko ciden don aw dalen b'a la ko ciden de don

an b'o baara kɛ o kɔrɔ ka siga bɔ jaabi la parce que u bɛn'u ɲininka kɔfɛ bon est ce que n'a ko k'a ka nin kɛ a b'o kɛ yan n'a ko ko tan to awɔ u y'o de tigɛ ka sina k'u pan awɔ ciden don dɛ an sɔnnen don a ma mais ka sina ka taa baara yɔrɔ la e m'a ye abubakari y'o de kɛ kuresiw la o kelen ka taa ko abubakari ko a i ka cɛ bi a ye nkalonba tigɛ k'a ko k'ale taara sham ko su kɔnɔna na

o m'u bɔ u ye mun de kɛ u y'a faga ka tila k'a fɔ ayiwa Salih i m'a fɔ ko n'an sera a ma ko lajaba b'an sɔrɔ wa anw filɛ k'a kɛ anw nana ye i b'a dɔn ni kafalɛ yɛrɛ sinon a y'a faga yɛrɛ dɔrɔn o fana ye problème ye mais ka tila k'a fɔ euh, n'i ko ko se min b'i ye a kɛ i b'o ye mɔgɔw b'a kanga mɔgɔ la i m'a fɔ k'i ye nin de ya wa n filɛ k'a kɛ n bɛ se min na kɛ mɔgɔ man ka fa kuma la kojugu i b'i tɔ to a bɛ fɔ ko n'i ye mɔgɔ kɔniya a kɔniya i k'a dan limite i ka kanu dɔɔni pilasi to yen wa n'i ye mɔgɔ kanu fana kan'a kanu cent pour cent pilasi dɔɔni to yen mais anw de tɛ se nin na ɔ ninnu filɛ k'a fɔ ka tɛmɛ

fa asbahu fi diyarihim jasimin u kɛra u kunberekun kan a bɛ komi n'i ko à genoux mɔgɔ ka sina k'a yɛrɛ bila ka taa kunberekun kan a jalen tora ten tɔ u ka sokɔnɔna la

a ka sɔrɔ k'a fɔ ya kawmi lakadi abila lakadi wa kala ya kawmi lakadi ubale abilagtukum risalata rabbi ne ka mɔgɔw aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ n ye ci laseli kɛ ne kɔni ala ye n ci ni min n y'o lase aw yɛrɛ k'o dɔn ka da kan aw halakira ayiwa ne kɔni ye n ka cikan lase dɛ wa n ye conseil fana d'aw ma wa nasahtu lakum n y'aw conseil walakin la tuhibuna nasihin mais aw tun tɛ conseil baga fɛ dɛ

a nalen a ye mun de fɔ a ko n ka mɔgɔw yeli ka da kan a bɛ komi ala ye a ka kisa kɔnɔna la a fana cilen a y'a fɔ a ka mɔgɔw ye a ye ala bato i komi tɔw ta fɔra cogo mais nin yɔrɔ in tigɛra ka bɔ a la yan i b'a ye yɔrɔ wɛrɛ o bɛ fɔ o de la kisa ninnu ni a ka kisa fɔra yɔrɔ yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔ fɔra dɔ bɛ to yen o la ala ko a k'a ka mɔgɔw ma mun de la aw ni baara jugu bɛ na ka da kan lut ka mɔgɔw ka ko de ka bon kojugu ala sinna k'a ta cɛmancɛ la ten ka na mun de la aw ni baara jugu bɛ na baara jugu min mɔgɔ ma kɔn aw ɲɛ aw k'a layɛ nuhan ka mɔgɔw aw y'a mɛn k'olu ye lutiya kɛ e k'a layɛ fana k'a fɔ ko eh, hud ka mɔgɔw olu m'a kɛ salih ka mɔgɔw m'a kɛ mun de bɛ taa aw bila o la mantɔn minnu tɛmɛna aw ɲɛ aw de bɛ kɛ jamakulu premier ye minnu bɛ nin kɛ

aw bɛ na cɛw de ma cɛ ka na cɛ ma e yɛrɛ ka minɛ ɔ i bɛ n'a ma cogo jumɛn ala y'i dilan cogo min na a fana dilannen bɛ ten de ɔ jango muso kɔni e yɛrɛ k'a layɛ ni jafara yɛrɛ n'a kumana subahanala i b'a dɔn ale bɛ nenni kɛ a fatura an bɛ ala deli a ye fɛn minnu kɛ ala ka yafa a ma
a kelen ka kuma nin yɔrɔ in kan subhanala a bɛ komi i k'i tulo datu muso bɛ muso ɲini cogo jumɛn cɛ bɛ cɛ ɲini cogo jumɛn ala y'aw dan yɔrɔ min kama a b'o to yen nɔ n'a fɔra bi walayi ko nin bɛ ka don mɔgɔw fɛ yen kana wa e k'a lajɛ hali a ma mɛn erɔpu duguw la u taara vote de k'a bɛ bɛn i ka da i ka wulu fɛ a bɛ bɛn i ka da i ka jakuma fɛ a bɛ bɛn i ka da i ka saga fɛ i ka so fɛ donc fɛn ɲɛnama a bɛ komi autorisation dira sisan nɔ problème t'a la adamadenya ma tiɲɛ wa nin de ye hakɛw ye ala ka hakɛw bɛ ka taraki k'olu tiɲɛ mɛ n'an wulila dɔrɔn ee dabaw fana ka hakɛ n'an wulila dɔrɔn n'i y'a ye bana jugu caman nana adamadenw kan ka d'a kan an bɔra ala ka tɔbiya de ala ye min dilan an ye ɲuman min bɛ an y'o to yen ɛ n ko mɔgɔ minnu tun bɛ kafo wulu fɛ o de nana kɛ sababu ye den dɔw wolola a la an t'a dɔn an b'a fɔ nin ye mun den suguya ye adamaden de don wa jinɛ de don wa mɔgɔ de don wa an t'a dɔn ka d'a kan mani ninnu tɛ kelen ye ala m'u dan k'u kɛ kelen ye mɛ wari kama adamaden ye fɛn bɛɛ kɛ ale de bɛ taa ka daba layɛlɛ a yɛrɛ la walima a bɛ taa yɛlɛ daba la or que an ka sariya kɔnɔna la ni daba minɛna nin fɛn sugu la daba kan ka kan tigɛ de a tɛ dun yɛrɛ mɛ a y'a jateminɛ a k'a la malobaliya warala e ɲɛ na ko caman bɛ ka wulu mara ko wulu de ka d'a ye wulu diya tɛ dɛ mɔgɔ caman min bɛ yen nɔ k'u ka sokɔnɔna la hali tulonkɛfɛn min bɛ san k'a kɛ komi e, cɛ walima k'a kɛ komi muso o caman min bɛ ka san ko silamɛw bolo walahi n'i taara arabuw fɛ yen o de la ne b'a fɔ fɛn caman bɛ yen yɔrɔw la o kana s'anw ma mɛ a y'a dɔn k'a fɔ an ka patɔrɔnw n'an ka yaalakɛla ninnu bɛ k'a nati dɛ hali hiji kɛyɔrɔ hali hiji kɛyɔrɔ i b'a ye an ka mɔgɔw u ni fɛn fɛn bɛ taa arabu ninnu bɛ taa yaala u ni ɲɔgɔn cɛ cɛya fura b'i bolo wa nin na ka d'a kan u kɛlen bɛ ka min don mɔgɔw kun na petit cola ye ee nin ka ɲi dɛ i bɛ arabu ye a bɛ ka woro ɲini ɲini cogo min na i b'a fɔ ko wɛrɛ adamadenya bɛ se ka kɛ komi an ye bagan de ye sawa nin ye negela dɔrɔn de ye o bɛ se ka kɛ i b'i yɛrɛ bɔ adamadenya la aw yɛrɛ k'a la ala ye cɛ ni muso dan k'u kɛ ɲɔgɔn ta fɛn ye o de la e m'a ye an kɛlen ka ban sariya la o de ye nin bɛɛ s'an ma n'a fɔra k'e ka muso fila ta i ka muso saba ta i ka muso naani ta muso ko ko nɔn k'o man ka kɛ walahi muso dɔw b'a fisaya cɛ ka taa sunkurun tigɛ kɛnɛ ma o ka fisa a kana k'a bɛ dɔ fara ale kan k'a sɔrɔ e ma fɛn dɔ dɔn sheikh sharawi a taalen yen n m'a dɔn ameriki a sen na u ye mun de kɛ n ko ko de ko mun de la ko silamɛya b'a daga ko ka muso filaw ta walima muso saba muso naani ko mun na silamɛya m'a daga muso fana ka cɛ fila cɛ saba cɛ naani ta a y'u jaabi ni question min jaabi ye dɔrɔn o ye mun ye a k'aw bolo yan nɔ ko sunkurubaso b'aw bolo wa ko awɔ ko sunkurubaw bɛ yan ko awɔ ko bon mun de a bɛ mun de kɛ sunkuruba ninnu na ko autorisation min dilen b'u ma ko mais dɔgɔkun walima kalo kɔnɔ u kan ka taa u yɛrɛ visiter siɲɛ hakɛ dɔw bɛ d'u ma ko munna u b'o kɛ ko parce que denso ji hakɛ min bɛ don a kɔnɔ o bɛ bana caman lase muso ma a fana b'a ta k'a yɛlɛma aa a ko a y'a ye ka d'a kan ni muso tun ye cɛ naani furu i b'a ye muso yɛrɛ bɛ sɔn ka sa a la wa a bɛ bana lase a bɛɛ ma e m'a ye hali sida ninnu na ye a bɛ fɔ kafoɲɔgɔnya la dɔrɔn a bɛ yɛlɛma wa banaw caman bɛ yen nɔ a bɛ yɛlɛma ɔ a k'o de la silamɛya y'a kɛ muso i bɛ to ni cɛ kelen ye mais cɛ bɛ se ka to ni muso naani ye ka d'a kan ji kelen de b'a bɛɛ denso la nin ye ala ka kabako ye n ko docteur dɔ fana nana k'a sabati ale tun bɛ recherche de kɛ n b'a dɔn ni nin recherche ninnu nati afiriki yan nɔ bɛɛ b'a muso bila walima bɛɛ bɛ bɔ ko nin ye npogotigini a b'a sɔrɔ a tilala denso u taara jateminɛ k'a fɔ denso kɔnɔna ni maniyu donn'a kɔnɔ walasa maniyu ka ko k'a filtrer k'a jɛ ka a la kasa n'a foyi kana sɔrɔ yen nɔ au moins kalo naani o kan ka sɔrɔ fɛn ma tɛmɛ muso ni mɔgɔ wɛrɛ cɛ kalo naani n'o kɛra tuma min na i b'a ye a bɛ cɛ fɔlɔ ka fɛn bɛɛ fili o de la ala ko ni muso min n'a cɛ fatura e kan ka kalo naani sigi ani tile tan ala ye tile tan in d'a kan ka d'a kan kalo bɛ se ka kɛ cogo dɔ walasa siga kana kɛ jate la o de la u nana ka n'a sabati k'a fɔ an ka sariya in kɔnɔna la hɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a la sinon i bɛ t'a sɔrɔ ni cɛ dɔ sera muso ma a b'o ta dɔ garder ni cɛ wɛrɛ nana a b'o ka fɛn dɔ garder a bɛ nin ka fɛn dɔ ɔ o dɔkitɛri kɛ in yɛrɛ taara ka t'a essayer a muso la a taara a sɔrɔ jaa den minnu b'a bolo den bɛɛ t'ale den ye kelen dɔrɔn de y'ale den ale muso ka denso yɛrɛ kɔnɔna la min bɛ yen nɔ o ye modɛli naani ɲɔgɔnna yɛrɛ walima a ka ca n'o o kɔrɔ k'ale muso bɛ k'ale janfa mɛ anw ka diinɛ de y'an tanga